Choti mudziwe nchakuti atsikana a dziko la South Africa nkhani yake ndi ndrama, palibe chikondi ndi foreigner ayi. Ndipo ukakhala foreigner nkhani simakhala ya chikondi nkhani yake imakhala ya ndrama mwandimvetsa. Ndiponso mkazi wa dziko la South Africa angathe kupanga chibwezi ndi mamuna wina ense amene amufuna ngakhale ali pa chibwezi kale. Nde mukawafunsila amakuvomelani chifukwa choti iwo aja akufuna thandizo kwa inu akufuna ndalama mwandimvetsa. Nde chibwezi chake cha mkazi uja chikadziwa zoti mupanga naye chibwezi moyo wanu umakhala uli pa chiopsezo. Ngati sichinadziwe ndetu nzabwinobe basi. Nde akuluakulu chonde osamapanga zibwezi ndi atsikana a dziko la South Africa chifukwa choti atsikanawa ali kale ndi zibwezi. Izinso ndi zimene zachitika kwa Lino. Mundimvetse, nde ndufuna ndikufotokozeleni nkhani ya Lino. Lino atafika mu dziko la South Africa anapeza mkazi. Mkaziyu ndi wa pano pa dziko la South Africa. Kenako anayambo panga chibwezi. Nde a Lino apanga chibwezi ndi mkazi uja, ukunso amapanga play za betting. Ama player betting. za gambling games. Tsiku lina Lino anawina ndalama zokwanira 500,000. Ndi atawina 500,000 anatenga ndalama ina yokwanira 150 anagula galimoto. Ndalama zina amapanga mapulani oti atsegule shop adzigulitsa zinthu. Mwandimvetsa nde mkazi wake kapena kuti chibwenzi chake chitafika kudeni kwawo anachiuza chibwenzi chija ah pano ndi ndi ndalama zokwana izi ndi izi ndinawina nde apapa ndagula galimotoyi ndalama zinazi ndifuna ndipange bizinesi nde iwe ndingokupatsa ka 5 pin ukuone zoti upanga mutani anampatsa 5 pin mkazi uja mkazi uja ndi wapano mkazi uja ananyamuka anapita kwa- kwawo atapita kwawo anakachipeza chibwenzi chake chakalekale anachiuza nkhani ya straight udziwa chani ine nde ndinakulakwira koma undikhululukire, ndinakupangira izi ndi izi, ndimaku player kapena kuti ndimakudabula, ndili nayenso ndi chibwenzi china, koma chibwenzi chake chinacho ndinachilola chifukwa choti chibwenzicho chili ndi ndalama, ndiye nka ndinapanga zimenezi, ndiye cholinga cha ine ineyo ndi choti ndifuna ndikhale ndi iweyo, ndiye zimene ndingapanga apapa ndimafuna nditatenga ndalamazo kwa chibwenzi changacho, chibwenzi chakalekale chija chinamuuza usavutike, okay, ndipanga plan popo, ndiye chibwenzi chakalekale chija chinapanga plan, kenako chinamuuza mkazi uja pita kwa mkulu uja nde mkazi uja anapitanso kwa lino lino ndi nyamata wa ku malawi atafika kwa lino kuja kukacheza izi ndi izi anacheza mwakuti mwakuti mwakuti lino amuperekeze mkaziyo akutuluka pa gate pa galimoto yake eh anyamata aja afika kaletu eh umatani ndi mkazi waine izi ndizi mundimvetse adacha kuti aziyankhula papa zipolopolo zitatu alino anali ndi nzawo nzawo uja anangomenya anthu aja mwandimvetsa anthu aja straight wa nyumba fika nyumba muja kutenga ndalama zija anatenga ndalama kutenganso galimoto ija anagula lino uja mkweza mkazi uja ulendo ndi omwewo ndiye anzake alino aja anali pansi anangowamenyamenya kwambiri sanawapange kina kalikonse ayi ndapanga zimene pofuna kuphunzitsana achinyamata chonde tisamapange chibwenzi ndi atsikana a dziko la south africa poti atsikanawa ali ndi zibwenzi kale chonde akuluakulu nkhani ndi ya straight imeneyi ngati mwaphunzira mbuyi ina chake munkhaniyi chonde akuluakulu osayiwala kupanga subscribe zikomo kwambiri